Kodi muli ndi mnzanu amene mukumudziwa amene akumayenda ndi ma sugar daddy kapena dzina lina limene laperekedwa masiku ano loti blesser kapena ndinu nomwe amene mwapanga chiganizo pa moyo wanu chomayenda ndi mzibambo wamkulu ofanana ndi zaka ngati abambo anu kapena kuposera pamenepo? Moyo uli ndi ma stages ake. Pali nthawi zimene munthu umakhala mwana, ukupangiridwa kena kalikonse kenako wayamba wekha kuzipangira zinthu pali nthawi zina za mmoyo zimene iweyo sukupanga ndalama komano pali ena ake amene akukupangira ndalama ndikumakuthandiza kukupatsa tsopano iweyo wapanga chiganizo chodumpha stage imeneyi wafuna kuti uyambe kuzipeza ndalama nthawi yako yoti iweyo uzipangira ndalama isanakwane ndiye wapanga chiganizo chogulisa dignity self worth yako kapena kuti ulemu wako chifukwa chonena kuti ukufuna ndalama mablesa azikupasa ndalama ufuna ukagule iphone 15 kapena ukufuna ugule zinthu za mtengo wapatali uzitchena uzipanga zinthu zina zimene azinzako sakukwanisa kupanga komano ukuona zoti capacity imeneyo ulibe komano wapanga chiganizo chomayenda ndi mablesa tisanayambe kukambirana kuipa zoipa six za mkhalidwe umenewu tangoti tsiku lina lake tazangokhalani ndi blesa wanuyo ndiye muzamfunse kunena kuti zimene mmapanga kwa ineyozi mungasangalatsidwe zomwezi zitamapangidwa kwa mwana wanu kapena zimenezi mungasangalatsidwe zitamapangidwa kwa sisita wanu kapena m'bale wanu wina aliyense mungasangalatsidwe nayenso mzibambo wamkulu atamayenda naye muzamfunse ngati sadzakumenyani mbama kapena sadzakukwiyirani forever chifukwa chomfunsa funso ngati limene lili chifukwa chonena kuti iyeyo akudziwa how gross this behavior is kunyansa kwa mkhalidwe ngati umenewu komano iyeyo wazisandukisa ngati chinyama where sakuthanso kuona zimene zizi komano akuyenda ndi inuyo mu dzina la blesa komanso inuyo mu dzina lofuna kupeza ndalama kwa mdala wamkulu ngati ameneyu tatiyeni tikambirane zinthu six zimene zingathe kubwera zoyipa chifukwa cha chikhalidwe ngati chimene chichi choyambirira chenicheni ndicho unequal power and being trapped iweyo ngati ukupanga date blesser chimene ungadziwe nchonena kuti choyambirira is fact yoti wapitirako intention yokapezako ndalama and then kumene kujako kumakhala kuli unequal power where Blesser amatha kupanga manipulate munjira ina iliyonse iyeyo amakuuza zimene zikufunikira kuti iweyo uzipanga kena kalikonse and you have no choice komano kungopanga accept and at the end you feel trapped umafila ngati uli mu prison and pali anthu ena amene amafuna atasiya mkhalidwe ngati umenewo koma sangasiye because they are trapped and no chifukwa chonena kuti pali unequal power umakhala wazisandukisa wekha you are- wa- wa- wazipanga exploit yourself komanso wazisandukisa wekha kukhala toy imene munthu wina ake akaifuna angoitana kuti ibwere you are now a sex toy where blesser akakufuna anytime angokuitana nkubwera nkupanga zimene akufuna and off he goes and iweyonso you go kumeneko ndikuipa koyambirira kuipa kwa number 2 ndiko not about you it's not about you Blesser nthawi zambiri chifukwa chonena kuti wakwanitsa uh, kupanga influence tiana kapena kupanga seduce tiana ngati inuyo nthawi zambiri iye uja sikutinso amafila ena guilt kupanganso zimenezozo kwa ana ena and mostly ma blessers ngati amenewa apezekanso they are going along ndi ananso ena amene ali tiana zaka zofanana ngati iweyo and chimene ungadziwe nchonena kuti iyeyu sakusamala kena kalikonse about you iyeyu amakhala ndi mkazi wake ku nyumba and nthawi zambiri amakuwuzanso mobwerezabwereza kunena kuti um, kumakopseza pa zinthu zina sungajambule chithunzi amaopa kuyalutsidwa komanso sungapange chinthu china chake eh, sukuyenera kunimbira foni eh, kuopa ku zinthu zina zake zimene zingathe kubwera kwa iyeyo so it's not about you after all iyeyo angofuna kungokuseweretsani and angothetsa chilako lake chake pa inuyo chinthu cha nambala 3 ndicho false intimacy palibepo chikonditu chenicheni apa mukachionetsetsa bwinobwino palibepo chikondi chenicheni iyeyo chimene akufuna angofuna angothetsa chilako lake chakecho and off he goes so palibepo love palibepo mutual respect and palibepo kupangani value in any way apa palibepo love based on you apa komano there is false intimacy chinthu cha namba 4 ndicho self esteem erosion pakupita kwa nthawi inuyo mmayambano zikuchitika akukupangani threaten akukupangani force zinthu zina zake akupanga impose zinthu zina zake pa inuyo pakupita kwa nthawi mmafilano kuti self esteem yanu kapena kuti confidence imene inuyo muli nayo ulemu wanu kuzikhulupirira kwanu mwanokha kwayambano kuchoka chifukwa kuti zionetsa ngati kuti akukupangani control and akukulamulani kenakalikonse kuti mupange so you feel kunena kutinso you are powerless so there is self esteem erosion komanso mkati mwakemo mukubwera self worth ija nayo yapitano mmayamba kuzifila kuti i think ineyotu padziko pano ndilibepo value ina iliyonse chinthu cha nambala 5 ndicho emotional repercussions mukupanga mkhalidwe ngati umenewu mmabweramo regret mmabweramo resentment eh, mukuyamba kuzifila guilt mkati mwakemo mumabweramo stress mumabweramo anxiety mkati mwakemo mumabweramo depression and chipsinjo chimenechi chimene mahule kumsewuko amakumana nacho every day musamangowaona anthu aja akamayenda m'misewu muja komano pa- uh, they feel they regret every day of their life cause amakhala akukumana ndi azimuna osiyanasiyana kuwapanga exploit munjira zosiyanasiyana so zonsezi zikupanga accumulate akamakhala pansi amakhala munthu amene sakuzimvanso worth wina uliwonse akuziona kuti i think ineyo basi kanga palibe and zimangopezeka zikuwawonjezera iwowo chikhalidwe choyipa chimene chochocho chifukwa chomalizira ndicho societal implications mukamapanga mkhalidwe wanu woyenda ndi mablesser wo society ikakuzindikirani chifukwa chonena kuti tiyerekeze mwina muli ku college chifukwa zimenezi zikuchitika kwambiri ma public ndi ma, ma public universities komanso ma private colleges chifukwa chonena kuti ana akufuna ndalama amanamizira upkeep or whatsoever so Mukawapanga zimenezizi and amzanu akudziwa, akamakuyang'anani amakuonani ngati munthu ophweka kwambiri. So pali ma societal implications amene amabwera ndi zimenezi. Komanso even mdalayo amene ali sugar daddy yo kapena kuti blesser nayenso anthu kumuzindikira zimenezi amakhala munthu oyaluka. So tatiyeni tikhutisidwe ndi zimene ifeyo tili nazo pakali pano. Tisanamizire ndalama cause kunamizira ndalama sichifukwa. Pali mahule amene ali kunjako ochokera mma families olemera. komanso pali mahule kunjako amene akuchokera kuma, kuma family osauka so kusonyeza kuti mkhalidwe ngati umenewuwo kwambiri chifukwa chake sikuti ndi poverty or whatsoever komano ndi chikhalidwe chimene munthu wachikhazikisa so please avoid this makolo anu akuyembekezera zambiri zabwino kuchokera kwa inuyo sakuyembekezera mkhalidwe ngati umenewuwo don't make your parents cry for you chifukwa chonena kuti mwayamba kupanga indulge in this uh, bad behavior please stop